ị na-anụ ekere gị ugbu a anyị si na ya wee na-asị gị ndewo ya gazie ịbọọla chi ka ọ dịkwara gị mma ma dịkwara anyị onwe anyị otu a ka anyị si anabata gị n'ihe mmemme anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ bekee kpọrọ ya matters of the moment mana anyị kpọrọ ya n'asụsụ igbo okwu akpụ n'ọnụ dịka anyị si aga na-ewetara gị ya n'oge a kwa ụbọchị Wednesday na Ogene 98.3 FM taa bụ nkwọ Wednesday nkwọ kpọmkwem bụkwazịara ụbọchị iri na asatọ n'ime ọnwa iri nke afọ anyị nọ n'ime ọnwa ọktoba anyị na-asị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ọ dị mma eh, anyị ga-ewelite nke bụ isiokwu bụkwanụ nke ị ga-anọ na ya wee tinye ọnụ n'okwu ya bụ gee ntị nke ọma ma kwudebe nso igwe okwu gị amaghị m ka o si wee dị ebe ị nọ wee na-ege ntị bụ eleghị anya ị nọ n'ime ụgbọala na-ege ntị maọbụ na keke maọbụkwanụ ebe ị na-alụ ọrụ ma ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ma ọ na ebe na ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege ogene 98.3 FM anyị na-asị gị ndewo mata na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'ụdị pụrụ iche na social media handle nke ogene FM WhatsApp anyị 09091110983 ga-enwe ike sonyere anyị site na Facebook uh, Ogene 983 FM Ogene 983 FM ee i je na Twitter na-azazị X ugbu a ị ga-enwe ike sonyere anyị site na at ogene 983 fm at ogene 983 fm i je na Instagram ogene 983 fm ogene 983 fm YouTube at ogene 983 fm at ogene 983 fm ị ga-enwekwa ike sonyere anyị site na Radio Box Apple Radio Box Apple anyị ka a ga-asị na nke ahụ ezubeghị sonyekwuziere anyị na ogene tv ogene tv ekwela n'ụkwụ na izuụka ma ọ dịrị ogene ọchị anyị nkeji asaa ya ka o ji wee kwofere elekere iri ugbu a nke a bụ ịnabata gị n'uju na ihe mmemme anyị bụ nke anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ live ọ dị mma ebe anyị na-etinye isi kpọmkwem bụ n'okwu a na-efegharị n'ikuku kemgbe o wee bụrụ maka onyinye bụkwanụ nke a na-atụ anya na ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu ga-enweta n'oge adịghị anya kedu ihe bụ onyinye ahụ o wee bụrụ maka inye ha gift of ụgbọala ee ọ bụghị sọsọ na a na-akwado inye ha ya bụ ụgbọala ma ọkwa na ha na-achọ na a na-akwado ịnara ụgbọala ndị a kama na ebe ndị mmadụ na-elejere anya bụ ka o si wee gbasata ọnụ ego a na-ele otu n'ime ụgbọala ndị a e wee chọpụta na ụgbọala a na-ekwu maka ya na otu n'ime ya na ihe a na-ere ya bụ 160 million naira a tụgharịa ya n'asụsụ be anyị ọ bụrụ otu narị nde naira na iri nde naira isii 160 million naira otu narị nde naira na iri nde naira isii ọ ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo o wee bụrụ ya ọ bụrụ na a gbakọọ ọnụọgụ ndị a nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu narị iri atọ narị atọ kpọmkwem na iri isii narị atọ kpọmkwem na iri isii 360 members e nwere na National Assembly ụlọ ọgbakọ ukwu e nwere n'obodo anyị bụ Naijiria bụ ndị na-emere anyị iwu o wee bụrụ na e ji n'aka inye ha gift of ụgbọala each onye ọbụla n'ime ha ga-enweta ya bụ ụgbọala mana a na-ekwu na ụgbọala a ofu n'ime ya bụ 160 million ọ bụrụ ụgbọala 10 million nke a ga-asị ka e were 100 million wee chịta iri ọ bụrụ ụgbọala 7 million nke a ga-asị a na-agwa gị na ụgbọala a ofu n'ime ya bụ 160 million ka a ga-ewere wee nye ofu onye otu a ka a ga-esi wee gụgide 160 million gụruo ya ugboro narị atọ na iri isii ugboro 360 o wee bụrụ ya bụ na ndị mmadụ na ha etinye ọnụ n'okwu gbasatara nke a gị onwe gị ga-etinyekwa ọnụ n'okwu na-enweghị onye ị gwara ajọ okwu onye jibu ọkwa minista n'oge gara aga hụrụ maka ihe gbasatara mmụta bụ Obiageli Ezekwesili wee kwuo na ya ejigo anya okenye ji ahụ aka dabara na mmiri apịtị wee mee nyocha nke ọma wee chọpụta na ndị e nwere n'ụlọ ọgbakọ ukwu obodo anyị a bụ Naijiria taa na afọ tara ha mmiri o kwuru ya hoo haa na afọ tasị ndị a mmiri oo chọbazie ebe ọzọ a ga-emekwa ihe dị ya na ndị a nwere obi ọjọọ na obi ha jikarịrị nke ekwensu wee sị kedu ka ala anyị bụ naijiria si wee dowe imi ka ntọọ dowekwa iru ka ntọọ ndị mmadụ ewere eze wee na-ekpe ekwere ndị mmadụ ahụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ ụgwọ akwụkwọ ma na mahadum ma na polytechnic ma na college of education ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ndị ọzọ na steeti ndị ọzọ dịgasị iche iche ndị nne na nna na-ata afụfụ ezinụlọ na-ata afụfụ oke ngala ọnụ ihe oriri ọtụtụ ụmụntakịrị na-anwụ n'ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche n'ihi na enweghị ego a ga-eweta maka iji wee leta ha anya ebe ọ bụ na ndị ụlọ ọgwụ na-asị burugodo ụzọ weta ego ụmụaka a na-anwụ n'ezinụlọ dị iche iche maka ahụghị ego a ga-eji wee nye ha nri ahụghị ego a ga-eji wee kpọje ha ụlọ ọgwụ ọtụtụ ọnụọgụ ụmụ naijiria a na-ata sọsọ ahụhụ mana ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu anya ha dị na luxury cars exotic cars ụgbọala a ga-emefuru otu n'ime ya 160 million O wee na-akọwa na afọ tara ndị a mmiri o na kedu nke bụ na ndị a hụtara onwe ha dịka ndị nnọchianya wee chọzie ka a nọchigbuo ndị ahụ a na-anọchi anya ha ọbụladị onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party Julius Abure gwakwara ndị Labour Party e nwere n'ụlọ ọgbakọ ukwu na ha anabatakwana ya bụ ụgbọala chaa n'ihi na oge a abụghị mgbe kwesịrị ka e kwute okwu maka inye ha ụgbọala dị oke ọnụ ahịa dị otu anwa onye ọbụla bụ onye Labour Party dịka o si wee rụtụ aka n'ụlọ ọgbakọ ukwu ya anwakwana anwa nabata ya bụ ụgbọala ma ya fọrọ ịnabata ego 160 million ma ọ n'ụdị ụgbọala ma ọ n'ụdị cash na ya anabatana maka na gịnị mere na ụmụ naijiria na-ata oke ahụhụ n'oge a na ọ bụghị n'oge a ka a ga-ekwubu ụdị okwu dị otu anwa ọ dị mma onye ọma m eji eme ọnụ ọ bụ ya bụ okwu akpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa aka nri aka ekpe iru na azụ otu a ka esi wee na-ekwu ya ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ bụkwanụ nke dị mkpa ka anyị jiri ohere a wee leba anya na enweghị okwu ọjọọ ọbụla anyị ga-agbakwunye na ya ma ọ bụ chọọ onye anyị ga-adụ aka n'ọnụ ma ọ na ọ gịnị ma ọ bagide ọnọdụ arụmụka na ebe ị nọ wee na-ege ntị ugbu a maka ya bụ ụgbọala 160 million naira maka ofu onye o. otu a ka a ga-esi wee na-agụ 160 million naira into 360 into 360 kedu ihe bụ uche obi gị kedu ive i lo ma ọ bụchakwa ka ndị si asụ tinye ọnụ n'okwu site na 07017222983 maọbụ 09091110983 a na-ajụ sị o nwere ndị nwe naijiria iche ka naijiria ọ bụkwa ndị mmadụ dum e nwere n'obodo anyị a nwe naijiria nụnwa o nwere ndị nwe ya iche o nwere ndị ụbụrụ ha dị iche na nke ibe ha kedu ka a ga-esi a na-ewepụta ajụjụ ndị mmadụ gasị kedu ka a ga-esi hụta naijiria n'ụdị ọnọdụ ọjọọ dị otu ọ nọ na ya ndị mmadụ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ ndị ụlọ ọgbakọ ukwu dị 360 members a na-ama amụma ịnabata ụgbọala a na-ere otu n'ime ya 160 million ọ ya kpatara Ọbịageli Ezekwesili ji wee mepee ọnụ hoo haa wee sị na ndị e nwere na ya bụ ụlọ ọgbakọ ukwu e nwere n'obodo anyị bụ naijiria taa na afọ tara ha mmiri na ha dị na ha dị o nwe ihe na-aza wickeder wicked wickeder wickedest in fact na ha dị more wicked karịa ekwensu ị ghọtago ụdị ihe a nke a bụ uche obi ha na kedu ụdị ihe bụ ihe nke a

eh, obodo anyị anyị bụ Mm. Ehe. and eh, Nigeria na- na-eme ka ha dị ka ọnụ akọlụ ọnụ akọlụ ha Okay. Eh, ife m ji wee kwuo enyi ọ na-abụ outside country niile ebe ọ na ị kpọtara ala bụ onye Naijiria ọ bụrụ ọrụ ka ị na-eje ebe ahụ ịchọ enwegokwa m anyị dị n'akwụ iweta ebe a anya e ji wee nyocha gị ọfụma maka na ị bụ onye naijiria n'ime nchọrọ ịbụ onye naijiria e wee bịa na be anyị anyị nọ ya anyị wee na-eme ka anyị na-adị ka ọnụ akọla anyị nne n'obodo a bụ naijiria ọkwa covid ka anyị ka si ya pụta ọkwa na katmọnị ka anyị si ya pụta

n'uche obi gị ọzọ n'uche obi gị e kwesịrị ibunye ha ụgbọala ahụ e kwesịrị ibunye ha ụgbọala ahụ n'uche obi gị oke ebe afọ ibu atụnye ya n'elu ekwesị it's all right

ndewo ọzọ daalụ sọ biko daalụ sọ ehe gịnị bụ ajụ ọzọ na-ajụ gịnị bụ ụgwọ ọnwa ndị a kedu ihe bụ na ha ama ngo moto nke onwe ha ọzọ sisi e, echeta na diamia fọrọ ịbịa kwuru ego ha onye ka anyị na ya nọ hello ndewo Hello, gaa n'iru. A na-anụ ife ị na-ekwu. Hmm. Hmm. Adịide. Hmm. Ndewo, adịide.

biko nwanne m nwoke ihe anyị wetere mara ezigbote mma ana m ekele obi ya n'ịsapụta ọnụ ya kwụfụ ebe eziokwu na naijiria emezie eme ọgbana ya na ile anya efu ihe ndị a na-eme anyị na naijiria

e bu n'obi ikesara ndị ụlọ ọgbakọ ukwu e nwere n'obodo anyị a bụ naijiria ị fụgo ya ehe, ya ka anyị na-eneba anya eh, bụkwanụ nke nwanne anyị nwaanyị oby ezekwesili tinyegoro ọnụ na ya ha dị about 360 members n'ụlọ ọgbakọ ukwu ha wee na-akọwa na nke a gosiri na ụgbọala 160 million 160 million into 360 bụ ihe a tụrụ anya ibunyecha n'ofu n'ofu a na-ekwu okwu maka ebe a na-esi mmanụ refinery na enweghị nke edozigo ma ọ n'ọ gịnị girigiri giri gada gada gada anyị na-eleba anya n'okwu gbasatara nke a onye ka anyị na ya nọ hello ah chi bọọ a nụ ọzọ triple triple ndewo nna m
ọrụ ọzọ ga-anụwazi i kwukwara eziokwu ee mmadụ tọrọ atọ moto a a na-ekesa a na-ere 160 million ego ole ka anyị ga-ejizi wee tụpa asị ya okay ego ole ka ndị ọlụ oyibo na-eri na salary chai

ka o sina dị ọ na-adị nkenke nkenke ee n'oge ugbu a ịghọtago Ee, ya bụ ka ndị ọzọ nwee ike tinyekwa ọnụ ị na-ekwu okwu ịgba ya ọgba dị mkpa onye ka anyị na ya nọ hello hello ee ị bọọla chi ya a i si Asaba akpọ ndewo ngwa nke a bụ eziokwu

a ga-elota na Ezekwesili n'onwe nke ya nọkwa na-eme na nke a mgbe ọ na-ekwu okwu ọ sị na nke a gosi na ọtụtụ n'ime ndị a nọ n'ụlọ ọgbakọ ukwu gwuru ojoro wee turu ugo na nhọpụta ọchịchị bujere ha n'ụlọ ọgbakọ ukwu maka na ebumnobi ha bụ ka erida naijiria na ụdị ka a ghara inwezi obodo a na-akpọ na onye ka anyị na ya nọ Hello. Ya bọọla m o ị bọọlakwa ya. Ekene dịrị Olisa bi n'igwe na ndị mmadụ iri ka ewekwana iwe gaa n'iru gbapịa ọsọ. Odogwu nwoke ka ị bụ mmadụ ka a na-aya.

ee mmadụ ka a na-aya eziokwu o nwere ka ekwugide nwunye Goodluck Jonathan asị there is God ihe ọ ebe a ka ọ dị aghọtago ebe ị na-eje onye ka anyị na ya nọ

na ya agụ a ọ lara ụlọ tetere ele ka tụrụ ihe na-eme anya tiri esi na-akpa nwayọ ọkadụ nwayọ ọ dị mma otu a ka anyị ga-esi wedebe biko maka ndị ọzọ ka na-akpọ otu a ka anyị ga-esi wedebe oge na-ama ntekwa aka ee, ihe mmemme a bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ga-emechakwa bụrụkwa otu awa ọ nọbu na ya biko maka ndị ọzọ ka na-akpọ ehe, ee, anyị ga-ewedebe ya ebe a ekwugo ya ka ọ ga-esi wee baa ntị gị onye gere ntị anụgo ihe ndị mmadụ kwuru ndị a kwuru okwu bụ ụmụ naijiria onye ọbụla na-ekwu ka o si wee dị ya n'obi nke bụ na anyị kwugide ya na-aga onye ọbụla ga na-ekwupụta ka o si wee dị ya n'obi ka o sina dị mmadụ ewela iwe ka anyị jedebe ya ebe a bikonụ maka na ndị mmadụ ka na-akpọ n'ike n'ike ọ ma ntekwa aka okwu akpụ n'ọnụ anachiatakwa n'otu awa ọ bụbu na anụgo ndewo biko abụ m joshua dabijaja wee na-ekenekwa gị n'aha uh, Miracle Chamberlain bụ onye mụ na ya nọ ebe a wee na-asị gị Wenezdee na-abịa ka ga-abụkwa ụbọchị anyị ga-ewetakwa okwu akpụ n'ọnụ mana etere ụgbọ etere azụ ndị mmadụ ekwuoli ya ka o si wee dị anyị na-atụzi anya na ozi a ga-agaru na nke ndị ọ dị n'aka ka e nwee ike mata ebumnobi ndị a na-anọchi anya ha ebumnobi ndị a na-achị achị n'obodo anyị bụ Naijiria daalụ sọ